Тӏу, операцитӏ иӏащ. Мывэри кърахащ, а мывэр щӏрищӏа щхьэусыгъуэ стриктурэ, ЛМС жери иӏэщ ар, мочар почкэм тэмэму къимыкӏыу, ари пластикэ ящӏащ. Абы уэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ Ассистент, ухэтащ нтӏэ, ассистенту. ассистенту дыхэтуращ ауэдэ операцэшхуэхэм профессор жыхуэсӏа сызытепсэлъыхьар къеджурэ, абы дыдэӏэпыкъуурэ, операцэ тщӏыуращ, мис абы дегъэлъагъу, абы дегъасэ къапщтэу щытмэ ауэдэ операцэшхуэхэм. Ар иджыри операцэшхуэщ, абыхэм дэ иджыри дынэсыну. Ну куэд имыӏэжу къытщохъу жи. Тхьэм жиӏэм фынэсынщ. Розэ дауэ щыт? Хъарзынэщ. Хъарзынэщ. Пэжыр?
Розэ, тӏэ, мы щӏалэм и лэжьэкӏэр дауэ къыпщыхъурэ, ухуэарэзы? Мы щӏалэри медсестра Мадини мыбы щӏэту хъуам хуэдэ си гъащӏэм слъэгъуакъым. Вообще срихьэлӏакъым больницэм хуэдэ. Дыщэм хуэдэ мы цӏыхухэр си гъащӏэм слъэгъуакъым. Уи уз дыдэ хадакӏуэу Кым жеп упщхьэ щызыхыра цӏыху угъурлы цӏыхуфӏ си Алыхь узыншэу куэдрэ щӏигъэлажьэ. Нартокъуэ Азэмэт дохутырщ. И ныбжькӏэ щӏалэми щӏэныгъэфӏ зэригъэгъуэтащ. Иджыпсту зэдэкӏуэу Республиканскэ сымаджэщым, Медиум клиникэм, Эко жыхуиӏэ центрым щолажьэ.
Азэмэт ди псалъэмакъым и щӏэдзапӏэу упщӏэу щымыту псалъэухам и щӏэдзапӏэр къыжысӏынщи, уэ адэкӏэ пыщэж хъункъэ? Сэ дохутыр сыщӏэхъуар Дохутыр сыщӏэхъуар сызэрыцӏыкӏуурэ сехъуапсэт а ӏэщӏагъэм. Къэсщӏэжынкӏи еянэ классым сыщыщӏэсым, зыслъагъут сэ халат хужьыр сщыгъыу иджы абы цӏыхум тӏэкӏу сэбэп сызэрыхъуэхъун иужь иту слъагъуу щыта. Къапщтэу щытмэ, еянэ классым сыт къыбгурыӏуэ жыпӏэ щхьэ, сехъуапсэт. Сыщӏехъуапсэм щхьэусыгъуэу зыт иӏэр. Си анэр ӏейуэ езыр Хуэхъуэпсу щыта а лэжьыгъэм ирилэжьэну, ауэ хуэзэфӏэкӏакъым. Медколледжыр красный диплом жыхуиӏэмкӏэ къиухри, медфак мыстым щӏэтӏысхьэжыфакъым университетым. И абы щыщӏэдзауэ унагъуэ лъэпкъкӏэ диӏэкъым дэ дохутыр къапщтэу щытмэ. Ауэ быниплӏ иӏэщи, щыр медицинэм дыпыщӏа шыпхъу нэхъыжьыр гинекологу кӏуа, къуэш нэхъыжьыр мис иджысту щӏэсу едогъаджэ. Сэ мис зэрыфщӏэщи, къэзухуауэ урология специальность жыхуиӏэм Ну, УЗИ-ри гъусэщ абы, илъэс етхуанэ хъуауэ сролажьэ. Азэмэт, сэ сыт щыгъуи жысӏэр дохутыру седжэну сыкӏуэнутэкъым жызоӏэр. Апхуэдэу щӏыщытыр дохутыру лажьэ цӏыхухэм лӏыгъэшхуэ яхэлъу къысщохъу сэ. Цӏыху и узыншагъэм теухуауэ ныкъусаныгъэ зиӏэу уи дей къэкӏуам сэбэп хуэхъун щхьэкӏэ уи ӏэщӏагъэм фӏыуэ хэпщӏыкӏыу, уи къарум зынэсыр пщӏэжу ущытын хуей. Апхуэдэу улэжьэн щхьэкӏэ зэрыжысӏащи лӏыгъэшхуэ ухуей. Уэ къыщыхэпхым щыгъуэ дохутыр ӏэщӏагъэр Ауэдэу зыри уигу къэкӏаӏэ, мыр схузэфӏэкӏыну пӏэрэ? Мыбы зыгуэркӏэ сыщыуэрэ цӏыху гуэрым и узыншагъэм зэран сыхуэхъурэ? жыпӏэу апхуэдэ зыри уи щхьэ къихьаӏэ? Ар пхуэмыщӏэну къэплъытэххэкъым. Иужькӏэ уэт уеджэурэ, сымаджэхэр плъагъуу, дохутырым я ӏэщӏагъэ щыплъагъум дей, мис а ситуацэ нэхъ гугъу жыхуэпӏэхэм пщӏэщэрэ сэбэпу щыхуэмыхъуфым дей, мис ауэдэхэр щыплъагъум дей, нэхъ ушынурэ уокӏуэ. Мис а шынагъэр къапщтэу щытымэ, нэхъ Къыпщӏегъэкъузэ, нэхъ уеджэным, нэхъ ухуекъуным, сэбэп мыхьэ здэмыхъуфам дей, сыт щӏэмыхъуфар жыпӏэу уегупсысурэ, нэхъ уегугъуурэ, ӏэщӏагъэр нэхъ зэрыхэбгъэхъуэн иужь уитурэ уегъакӏуэ. Къапщтэу щытым а упщӏэм теухуауэ, ну, уегупсысым, абы щыгъуэм дей сэбэп сымыхъуфыным зэрыщытыр умыщӏэмэ, ушынэкъым, щыпщӏэм дей абы ущышынэр, абы щыгъуэм дей пщӏэкъым ар сэбэп умыхъуныр, сэбэп ухъуну фӏэкӏа къыпхуэлъытэкъым, къапщтэу щытым сэ ара зэрыщытым. Еджапӏэм и гугъу щыпщӏакӏэ, Азэмэт, абыкӏэ дыкӏуэн. Зэра, зэрытщӏэщи, дохутырхэм гушыӏэ хэхауэ, я гъащӏэ щӏэлъэныкъуэр еджэу яхьыр. Уэ дэнэ уздэджар?
Школыр Куба-Таба школыр къыщызухащ. Сызыщапӏари сыздэдэсри аращ, курыт етӏуанэ школыращ. Мыкӏэ факультетыр мис мы Налшык дэт медфакыр илъэсихкӏэ сыщеджа. Аджэ ординатурэ, Къапщу щытым практикэ щӏэныгъэ уи специальностым теухуауэ зэрыбгъуэтыр ару. Москва сымаджэщ Пироговэ и цӏэ жыхуиӏэм си абы къыщызуха илъэситӏрэ ныкъуэрэ абы сыщеджа, аджэ УЗИ специальностри абдежым дей проходить щытщӏыжа, специализация жыхуиӏэра, уже мазэ бжыгъэкӏэ ари абы хэту дыщеджэжауэра, урология специальностымкӏэ сыщеджар Москвара. Дохутыру еджэну студентхэр япэщӏэ щыщӏэтӏысхьэ еджапӏэми, илъэс зыбжанэкӏэ ауэ сытми ядж дохутыр ӏуэхур. Адэкӏэ иужьрей курсхэм дей зызытелэжьэну ӏэнатӏэр къыхахыр. Уэ урологием урилэжьэну дауэрэ къызэрыхэпхар?
Абы ущыщӏэтӏысхьэм дей хэти кардиохирургыу зелъагъу, хэти хирургыу зелъагъу, нетӏэ зэрыжысӏащи, ухэмытауэ, умылъэгъуауэ, ӏэщӏагъэр ущӏэмытауэ, Къыпхуэщӏэкъым узыхуейр. Уи щхьэм ӏэджи илъу уокӏуэ. Деджэхукӏэ а илъэсихым, и последней илъэсищым, больницэхэм дыщыӏурэ дызэреджэр, дезыгъаджэр дохутыр дыдэу, абы ирилажьэу. Ахэр плъагъурэ мис щыпщӏым дей, мис абдежым дей укъыщыдехьэхыр, мис а, мис а зэманхэра, и кӏэхэра. Сэ последней мазэм урологием нэхъ сыщӏогупсысыкӏыж, сыт нэхъ хъуну, сыт нэхъ тэмэм жысӏэри, нэхъ сызэхъуэпсэжар урологиети, мис ара ауэдэу зэрыхэсхар. Сыт хуэдэ ӏэщӏагъэм теухуауэ упсалъэми, Азэмэт, цӏыху куэдым и я ӏэщӏагъэр къыщыхахым дей, цӏыху гуэрым щхьэкӏэ къыхахэр ара цӏыхум а ӏэщӏагъэм зэрырилажьэм ехъуапсэурэ? Уэ дохутыр ӏуэхур къыхуэзыгъэхауэ жыхуэпӏэр уи анэра, ауэ урологием теухуауэ жыпӏэу щытмэ, Азэмэт, уролог гуэрым фӏыуэ лажьэу урихьэлӏэри, абы и фӏыгъэкӏэ, жытӏэн, урологиер къыхэпха хъуауэра? Пэжу сынщӏихьауэ. Къапщтэу щытым, уролог отделением щыщӏэта Урологие поликлиникэхэм щӏэтхэ я лэжьыгъэр слъагъури, ӏейуэ си ӏэмкӏэ сщӏэну сфӏэфӏт сэ зыгуэр. Ар къапщтэу щытым, хирургие сытым сыхуейкъут, ауэ Жанетэ зэрыжыпӏащи, сышынэт, схуэщӏэну, схуэмыщӏэну. Уемыджауэ, къыпхуэщӏэнукъым хирург ухъунурэ мыхъунурэ. Мы урологиер тӏэкӏу лъэныкъуитӏкӏи направление иӏэ. Хирургыу операцэм теухуауэ ухуэмыщӏауэ, уи ӏэр хуэмыхьэзыру щытмэ, Поликлиникэм ущӏэсу, консультацие бгъэкӏуэкӏыу, андрологие жери иӏэщ абы раздел. Мис ауэдэмкӏэ сыкӏуэжын абыкӏи е сэбэп сыхъун зэрым мысту сщӏати, мис иджы абыи сыхэтщ, хирургиеми сыхэтщ, мыдрей УЗИ-ми сыхэтщ, как бы псоми сыхэпщӏа хъуащи, псоми сыщыхэтщ. Зэрыжыпӏащи, уздеджар илъэситӏрэ ныкъуэрэ, иужьрей илъэситӏрэ ныкъуэмрэ жытӏын, Мэзкуу, Урысей псом къыщацӏыху сымаджэщ Пироговым и цӏэр зезыхьэра? Ауэдэ сымаджэщым ущылэжьэну, Мэзкуукӏэ уи къару ущеплъыну уигу къихьакъэ? Хьэмэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыбгъэзэжынум шэч зыри къытепхьакъэ? Сыкъэнэн ӏуэху зесхуэтэкъым. ӏейуэ сехъуапсэт си щӏыпӏэ сыщылэжьэну, унэм сыщыӏэну. Городыр, ну, возможностышхуэ щыщыӏэщ, абы ауэ. Слъагъут мы лъэныкъуэмкӏэ ди урологием теухуауэ, медицинэм теухуауэ тӏэкӏу зэрыӏэтын хуейри. Си гугъэт, къэкӏуэжмэ, тӏэкӏу садэӏэпыкъуну зэрысӏэтын хуейр. Ауэду хъуну мыбыкӏи щыӏэу псори, абыкӏэ дыкъанэу хъуну мыбыкӏи зыгуэрым лэжьыгъэ къэкӏуэтэн мэжи. Ахэр си мурадуэ сыкъэкӏуэжауэ.
Лъэныкъуищымкӏэ улажьэ жыбоӏэ, Азэмэт, апхуэдиз ӏуэхур зэуэ пхузэдыхьрэ, тӏэкӏу къогугъуэкӏрэ? Щыр, хьэуэ.
Плӏы щыхъум щыгъуэ стехьэлъэт, мазэ ипэ уже щы щыхъуар ара, зэман сиӏэ. Иджыпсту схузэфӏокӏ адрей си лэжьапӏэхэм ауэдэ куэдрэ сыщыӏэкъым. Консультацэ сокӏуэ, УЗИ щызощӏри ара. Сыкъокӏ зэманкӏэ.
Иджыпсту Азэмэт нэхъыбэу къызэрызгурыӏуэмкӏэ, операцэхэра узыхэтыр? А операцэхэм сыт хуэдэ къалэн бгъэзащӏэр, итӏанэ сыт хуэдэ операцэ лӏэужьыгъуэхэра фщӏыр?

Аслъэн Гоплачев жыхуиӏэм и гъусэу эндоскопическэу нывэхэр дробить хуощӏ. Япэм а зэманым щыгъуэ разрезышхуэ, двадцать пять, тридцать сантиметров разрезыр щыӏэу щыта, игисту, а разрезри щымыӏэу, через канал эндоскопическэу дохь абыжми нывэ дробить дощӏри. Япэм тхьэмахуитӏ-щы мо кӏыжыхукӏэ щӏэлъмэ, мыбы нобэ тщӏар пщэдей унэм щӏыдогъэкӏыжыф. Ауэдэ къабзэу эндоскопическэу игисту уз щыӏэщ цӏыхухъухэм

И врожденный порок жери почкэхэм иӏэщ, мыстуи мис ахэр абыкӏэ щыпхощӏ.
Апхуэдиз ӏэмэпсымэщӏэхэм, къежьа ӏэмэпсымэщӏэхэм урилэжьэн щхьэкӏэ щӏэныгъэшхуэ ухуей Азэмэт? Абыхэм фрилажьэу дауэ зызэревгъасэр? Псом япэ щӏэбдзэн хуей, упӏыгъын хуей. Ар мис а Москва практикэм ассистент жыхуиӏэ хирург зыщӏым убгъэдэту, япэщӏыкӏэ камерэ пӏыгъыу ебгъэлъагъуурэ мысту ещӏ, етӏуанэм деу зы Мыстыр инструментыр къуетри, зы движение гуэрхьэ уегъащӏэ, а эндоскопие лапароскопием кӏуэн ипэ открытэ операцэ ущытын хуей. Анатомиер пщӏэн хуей, кӏуэцӏыр зэрыщытыр плъагъун хуей уихьа нэужькӏэ, иужькӏэ къыбгурыӏуэн хуэдэу. Ипэкӏэ зэрыжытӏащи, Азэмэт дохутырым и гъащӏэ щытэныкъуэр еджэу ехьыр. Уэри адэкӏэ уи ӏэщӏагъэр хэбгъэхъуэн щхьэкӏэ, курс хуэдэу е щӏэӏум еджапӏэ гуэрым иджыри ущӏэтӏысхьэжыну ауэдэ гухэлъхэр уиӏэ? Пэжу жысӏэнщи Мазищ ипэ зы сыкъикӏыжа къудейуэра Питер сыщыӏащ. Абы ипэкӏэ, мазитӏ зытӏущ ипэкӏэ, Ставрополь мазэкӏэ дыщыӏа етӏанэгъэ дыкӏуэну ди гугъэщ. Ар уже зэрыхъу руководствэ ӏейуэ дыкъегъэгугъэ Европэм дигъэкӏуэну. Ди нэтыным и цӏэр псори дяпэкӏэщ, Азэмэт. Цӏыху къэси хъуэпсапӏэ иӏэу къыщӏэкӏын, уэ уи хъуэпсапӏэ нэхъыщхьэхэр сыт хуэдэхэра? Сэ къызэрыслъытэмкӏэ зыри тхузэфӏэкӏакъым щӏэздза къудей си гугъэуращи, мис а щӏэздзар гъуэгу дызытеувар дытемыкӏыу, адэкӏэ зэрытщӏын иужь дитхьэнура? Пэжу жысӏэнщи, илъэс, илъэситӏ хъуура, минимум сыми операцэхэм зэрыщӏэдз, зэры мис мы илъэс ныкъуэм ӏейуэ интенсивнэу тщӏыну иужь щыщӏэдзащ. Итӏанэ, проблемэу яӏэр сом. Иджыпсту клиникэр ОМС-м долажьэ. ОМС-р фощӏэ зы страховой полисщи, а страховой полисымкӏэ иджыпсту мы клиникэм бесплатнэу щытхуощӏ операцэхэр. Оплачивэт ОМС-м къытхуещӏыж. Цӏыхум зы рубль щӏимыту къокӏуэ, къогъуэлъ, етӏуанэ махуэм операцэ дощӏ. Хэти махуэ щӏэлъщ, хэти тхьэмахуэ щӏэлъщ, ар операцэ тщӏам елъытащ. Дяпэкӏэ нэхъ куэдри дощӏ, ди ӏэщӏагъэм нэхъ хыдогъахъуэ, тхуэмыщӏ операцэхэм теухуауэ. Ауэ оборудованиекӏэ тхузэфӏэкӏмэ, профессорхэр къыдоджэ дэ. Ауэдэ мыстри дощӏ, практиковать дощӏ, профессорыр къыдогъакӏуэ, махуэ махуитӏ щыӏэу сымаджэ хьэлъэхэр къымыст къыдогъэгъуэлъ абыжми, иужькӏэ къэса нэужькӏэ зэгъусэу операцэ дощӏ абыжми. Абы ещӏ, сымаджэри унэм щыӏэу и ӏуэхур зэфӏокӏ, дэри ди ӏэщӏагъэм хыдогъахъуэ. Псори зыгуэрым жиӏауэ зыхуейр догъуэт абыжми, мис ауэдэи практиковать дощӏ.
Псори дяпэкӏэ щрыхуиӏэ нэтыныр ипэкӏэ къыщыдэкӏам щыгъуэ абы и зы ӏыхьэр игъэхьэзырат Къаскъул Агнесэ. Нобэрей къыдэкӏыгъуэми Агнесэ и гуащӏэ хилъхьащ.
Мазэкӏэ бгъэзэжмэ, Урысей, СНГ, хамэ къэрал жыжьэхэм ис тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэм я зэхуэс Звенигород къалэм щащӏащ. Мы зэхыхьэм тхакӏуэ ныбжьыщӏэу щитӏым нэс къэкӏуащ. Хамэ къэралхэм къикӏахэри ящӏыгъуу, Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏыу абы кӏуащ Щомахуэ Залинэ. Залинэ, дауи, тхакӏуэ ныбжьыщӏэм дежкӏэ мыуэдэ ӏуэху хэтыныр щхьэпэщ. А форумым фыщыкӏуам дауэ фрагъэблэгъа, сыт уэ щӏэуэ уи щхьэкӏэ къыхэпхар? Илъэс зыбжанэ хъуауэ Филатовым и фондым тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэр Кавказ Ищхъэрэми Урысей Федерацэми щызэхуешэс. Апхуэдэу сэри си насып кърихьэкӏыурэ зыбжанэрэ сыхэтащ апхуэдэ зэхыхьэхэм. Мыгъэрей зэхыхьэм ар щекӏуэкӏар Майкъуапэ къалэщ. Кърикӏуахэм япкъ иткӏэ цӏыхуищым къытхуагъэфэщащ Урысейм хамэ къэрал жыжьэхэм. Къикӏа тхакӏуэхэм я зэхыхьэу Москва щекӏуэкӏыным дыхагъэхьэну. Зэхуэсым псом япэрауэ Кавказ Ищхъэрэм щыщыӏа зэхыхьэм щызэпкърыха тхыгъэхэр тхьыжын хуейти, ар япэрауэ схьыжащ ар Дыгъужьым имыгъэгъуа новеллэмрэ Мадоннэ рассказымрэ. Абы сэ схуэдэу нетӏэ и гугъу пщӏащ цӏыху тхакӏуэ ныбжьыщӏэ щитӏым нэблагъэ некӏуэлӏащ. Ахэр мастер-класс пщыкӏух щекӏуэкӏащ абы. Абы лэжьыгъэхэр щызэпкърытхащ. Мастер-класс къэс цӏыху пщыкӏуплӏ нэхъыбэ дыдэу, тхакӏуэ ныбжьыщӏу пщыкӏуплӏ нэхъыбэ дыдэу хахьэ хъунути, а пщыкӏуплӏыр махуэкӏэ тегуэшэжауэ, зы махуэм зым и тхыгъэр, зы тӏущым я тхыгъэр, адрей махуэм апхуэдэу ныбжьыщӏэ къыкӏэлъыкӏуэхэм я тхыгъэр зэпкърытхыурэ дыкъекӏуэкӏащ. Апхуэдэуи мастер-классым къыддыхэт ныбжьыщӏэ цӏыкӏухэри а художественнэ тхыгъэм еджэти, езым щыщӏэныгъэу къалъытэр, ягу ирихьар, иримыхьар, а тхыгъэм гупсысэ нэхъыщхьэу хэлъыр, сэ сщӏэрэ, апхуэдэкӏэ зэпкърытхащ. Хуабжьу гъэщӏэгъуэну щӏэщ, гупсысэ щӏэщыгъуэ куэд щызэхэсхащ абы. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Кавказым ис лъэпкъхэмрэ адрей лъэпкъхэмрэ я дуней еплъыкӏэ зэрызэтемыхуэм хуэдэу, тхыгъэм халъагъуэри зыкъым. Ар си дежкӏэ щӏэщыгъуэщ, итӏанэ нэгъуэщӏынэкӏэ уи тхыгъэм щеплъым дей абы абы халъагъуэр гъэщӏэгъуэну къысщохъу сэ.
А форумым зэрыжыпӏащи, лъэпкъ куэд щызэхуэса. А адрей лъэпкъхэмрэ дэ ди лъэпкъымрэ литературэм яӏэ проблемэмрэ дэ диӏэ проблемэмрэ зэтехуэрэ? Зэӏущӏэр къыщызэӏуахым, дэтхэнэ щӏыпӏэми къикӏахэм ящыщ зырыз къагъэпсэлъа я щӏыналъэм литературэм щиӏэ лъэпощхьэпохэм, гугъуехьхэм, гугъусыгъухэм трагъэпсэлъыхьыну. Куэдым. Зэӏухауэ ямыбзыщӏу къагъэлъэгъуащ я деж щыӏэ гугъусыгъухэр. Ауэ нэхъыбэр зэдзэкӏакӏуэ зэрамыӏэр, критикэ зэрамыӏэр ара зэхьэлӏа. Абы къыдэкӏуэуи жысӏэну сыхуейт, а форумым дэщӏыгъуу нэгъуэщӏ зы форум цӏыкӏуи екӏуэкӏащ, лъэпкъыбзэкӏэ тхэ тхакӏуэхэм я тхыгъэхэр урысыбзэкӏэ зэзыдзэкӏыж. зэдзэкӏакӏуэхэм я форум. Абы Кавказ Ищхъэрэм икӏа гупым я унафэщӏу нэкӏуар филологие щӏэныгъэхэм я доктор, тхакӏуэ, республикэми абы и гъунапкъэхэми фӏыуэ къыщацӏыху Хьэкӏуащэ Мадинэ. Мис а форумым зи гугъу щащӏа гугъуехьыр, проблемэр мис а мастер-классымкӏэ зэфӏахыну я мураду ари къыщызэрагъэпэщауращ абы. Критикэм и гугъу пщӏымэ, критик дэри дызэримыӏэр зыми дежкӏи щэхукъым. Дэ ди критикэр тхакӏуэ нэхъыжь куэдым жаӏэ ди критикэр щытхъум хуокӏуэж жаӏэри. Щытхъу къудейкӏэ зэфӏэкӏыну къыщӏэкӏынкъым ӏуэхур. Цӏыхум ӏуэхум хэзыщӏыкӏри хэзымыщӏыкӏри къыпщытхъуфынущ. ӏуэхум хэзыщӏыкӏыращ тхыгъэ зыпкърызыхыфынури абы и дагъуэ къыбжезыӏэфынури. Сэ псалъэм папщӏэ редактор къыщызгъуэтащ, си тхыгъэр зэзыдзэкӏын къыщызгъуэтащ. Ахэр куэд и уасэщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дяпэкӏэ литературэм хэтыну хуейхэр зэрыӏыгъын хуейщ, зэрыцӏыхун хуейщ. Итӏанэ зыр зым и псалъэ зыхахыу, а критикэ дыдэри зыжраӏэфу щытын хуей. Мы Урысейм щекӏуэкӏам и пэжкӏэ Кавказ Ищхъэрэм щыӏа форумым ухэтащ. Мис а форумхэр псори зэбгъапщэрэ, Урысейм щекӏуэкӏар зэбгъапщэмэ, сыткӏэ зэщхь, сыткӏэ зэщхьэщыкӏрэ? Псалъэм папщӏэ, Кавказ Ищхъэрэм дэ драгъэджэну Прозэр щхьэхуэу, усыгъэр щхьэхуэу дызыхадзрэ цӏыхуищ цӏыхуиплӏ дыдей къагъакӏуэмэ, мобы цӏыхуищ цӏыхуиплӏкъым тхакӏуэ утыку ихьа тхакӏуэу, тхакӏуэ цӏэрыӏуэу узыщрихьэлӏэр. Апхуэдэхэр пщӏы бжыгъэщ, тӏощӏ мэхъу. Сэ сщӏэрэ дэтхэнэми убгъэдыхьэу уи ӏуэху еплъыкӏэр жепӏэ хъунущ, къопсэлъэнущ, сэ сщӏэрэ. Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэр мыдэ жаӏэм жаӏэращи, фӏыуэ къалъагъукъым жаӏэ. Хьэуэ, къалъагъу. Сэ сыз сэ форум сызыщрихьэлӏахэм Кавказ Ищхъэрэм икӏа литературэр яфӏэгъэщӏэгъуэну, абы щӏэлъ гупсысэр цӏыкӏу цӏыкӏуу зыпкърахыжрэ гупсысэ зыщӏомылъхьам езыхэм гупсысэ щӏалъхьэжу, мыбыкӏэ щыӏэхэм я псэукӏэр, яфӏэщӏэщыгъуу, Я щэнхабзэр яфӏэгъэщӏэгъуэну, къызбгъэдыхьэрэ къызэупщӏу, сэ сщӏэрэ? Псалъэм папщӏэ, Мадоннэр дэхуэха уэрамым къыдэна цӏыхум теухуати, Ди фӏэщ хъункъым, фэ фи дежкӏэ уэрамым къыдэна щыӏэу, фэ фи дежкӏэ апхуэдэ щыӏэ сабий унэ щыӏэу ди фӏэщ хъукъым фи дежкӏэ, жаӏэурэ къызжаӏэт. Пэжщ, апхуэдэхэр куэдкӏэ щынэхъ мащӏэщ ди дежкӏэ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэхэри диӏэщ. Мы зэӏущӏэм уэ уи тхыгъитӏ пхьащ. Мадонна жыхуиӏэ рассказымрэ Дыгъужьым и мыгъэгъуар жыхуиӏэ новеллэмрэ. Уи тхыгъэ псом а тӏур щхьэ къыхэбгъэщхьэхукӏыу къыхэпха? Нетӏэ зэрыжысӏащи, Агнесэ, Дыгъужьым и мыгъэгъуар Кавказ Ищхъэрэм щекӏуэкӏа форумым езгъэхьат. Ар ар абы форумым пхыкӏат, а тхыгъэр ӏэмал имыӏэу езгъэхьыжын хуейт модрее Урысейм щекӏуэкӏыну зэхыхьэми. Мыдрейуэ Мадоннэми. хуаӏэну еплъыкӏэ сфӏэгъэщӏэгъуэнт.
Сэри сыщыгъуазэщ Дыгъужьым и мыгъэгъуа новеллэ жыхуиӏэм. Мы новеллэр адыгэ лъэпкъым хуэгъэзауэ къысщохъу. Дауи шэч хэмылъу щӏагъыбзэ щӏэлъщ, щӏагъыбзэ щӏэлъри апхуэдэ дыдэуи гъэпщкӏуауэ щыткъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, лъэпкъым епцӏыжхэри, лъэпкъыр зэзымыпэсыжхэри, лъэпкъыр ӏумпэм зыщӏхэри кӏуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу.
Уэ зэрыжыпӏащи, уи тхыгъэхэм хэтын лӏыхъужьхэр гъащӏэм къыхыбох. Мадоннэр абы щыщ зыщ. Мы Мадоннэм узыщӏэгупсысын куэд хэлъщ. Ар цӏыхум и дахагъэракъым нэхъапэр, атӏэ и псэ къабзагъэрауэ къыщӏэкӏынщ. Сэ сызэреплъамкӏэ гупсысэ нэхъыщхьэщ. Мы Мадоннэм хэта цӏыхубзым иужькӏэ и гъащӏэм и къекӏуэкӏыкӏар, и гъащӏэр зэрыхъуам ущыгъуазэ.

Арати, сымаджэ хьэлъэщ, жиӏати, сыхуейт а цӏыхубзым зы гупсэфыгъуэ гуэр илъэгъуауэ дунейм ехыжын ехыжыну. Сщӏэт а сэ си гугъэм хуэди къызэрымыхъуныр, ар щхьэгъэпцӏэжу зэрыщымытыр, и къуэм къигъэзэжыну, зейкӏ къызэримыгъэзэжыныр, пэжу ар и къуэм хыфӏидзат. Ауэ сэ си тхыгъэмкӏэ. Апхуэдэ кӏэух щӏестар абы. Цӏыхубзыр и псэ псэхужауэ дунейм ехыжыну сыхуейти, аращ апхуэдэ кӏэух щӏестар. Абы и къуэм дауи къигъэзэжакъым, абы яужь куэд дэмыкӏыу а рассказыр ӏуащхьэмахуэ журналым къытеху, къыщытехуа махуэм и пщыхьэщхьэм цӏыхубзыр дунейм ехыжауэ зэхэсхауэ щытащ. Уэ узэрытхэр адыгэбзэщ, мы тхыгъитӏыр зэрыптхар адыгэбзэщ япэу. Ауэ форумым хэбгъэтын папщӏэ урысыбзэкӏэ зэбдзэкӏыжын хуей хъуащ. Мыр уэ езым зэбдзэкӏыжа уи закъуэ хьэмэрэ дэӏэпыкъуэгу гуэрхэр уиӏа? Форумым лъэпкъыбзэхэр къыщащтэкъым, къыщащтэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ абы кърагъэблагъэхэр дауэ зэреджэныр адыгэбзэкӏэ, сэ сы па псалъэм папщӏэ балъкъэрыбзэкӏэ тхахэм. Тхыгъэр. Подстрочный перевод жаӏэ. Мис апхуэдэу сэ зэздзэкӏри, шэч хэмылъу дэӏэпыкъуэгъу сиӏэщ. Нэгъабэ форумхэм сыщыкӏуам зэдзэкӏакӏуэхэм я форум сыщыӏат нэгъаби. Абы Пряжников Александр жери Къэбэрдей-Балъкъэрым фӏыуэ къыщацӏыху ар. Ар Абы си тхыгъэ игу ирихьи, сэ зэздзэкӏынщ уи тхыгъэр, жери къищтауэ щыта. Дыгъужьым имыгъэгъуар абы схузэридзэкӏа мыдрейри дэӏэпыкъуэгъу сиӏэу зэрезгъэдзэкӏащ. Зэрысщӏэмкӏэ, уэ драматургие жанрым удехьэх. Куэдым зэрыжаӏэмкӏэ, ар адрей жанрхэм къыщхьэщыкӏыу нэхъ гугъущ. Зэм-зэм, уэ а жанрым зеппщытыну уигу илъ? Утхэну ущӏэхъуэпсымрэ пхузэфӏэкӏынумрэ зэхуэдэкъым. Иджыри сыщыстудентым зы пьесэ стхауэ щытащ, ауэ абы сыщӏытегушхуар драматургием и хабзэ псоми сызэрыщымыгъуазэр арагъэнт. Сытегушхуэу стха щхьэкӏэ, иджы соджэжри, абы щыщӏэныгъэу хэлъыр, ар утыку зэрисхьэхар согъэщӏэгъуэж. Стхыну сыхуейщ. Пьесэу тхыгъэ куэд си нэгу къыщӏохьэ. Солъагъу. Зэрыщытын хуейри солъагъу, ауэ къысхуигъэзагъэкъым зэкӏэ. Ар драматургием и ӏэмалхэм сызэрыщымыгъуазэм, иджыри мащӏэу фӏэкӏ зэрыхэзмыщӏыкӏым и зэранэу къыщӏэкӏынущ. Зэи уигу къэкӏакъэ урысыбзэкӏэ утхэну, уи тхыгъэхэр нэхъыбэм къацӏыхун папщӏэ?
Пэжым ухуеймэ, минитӏрэ и гъэ лъандэрэ апхуэдэ форумхэм сокӏуэри, урысыбзэкӏэ сытхарэт зэи жысӏакъым. Пэжщ абыхэм нэхъ пщӏэ зыхуащӏри, нэхъ гулъытэ зратри, нэхъ хаӏэтыкӏри урысыбзэкӏэ тхэхэращ. Ар икӏи емыкӏукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ абыхэм форум щӏащӏыр урыс литературэращ. Къыджезыӏи щыӏэщ урысыбзэкӏэ фытхэ Урысыбзэкӏэ фытхэфынумэ, лъэпкъыбзэкӏэ фымытхэ, псалъэм папщӏэ тхыгъэр ягу ирихьам, хъунут фӏы дыдэт урысыбзэкӏэ утху щытамэ къыбжезыӏи щыӏэщ, ауэ сэ сыт щыгъуи апхуэдэ форумхэм щыжызоӏэ, лъэпкъыбзэкӏэ си адыгэбзэмкӏэ фӏэкӏ сызэрымытхэр, си адыгэбзэмкӏэ фӏэкӏ сызэрымытхэнур, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сэ сыздэкӏуэу щыта Шыхулъагъуэ литературэ хасэм и унафэщӏ Хьэх Сэфарбий псалъэ пэж куэд жиӏэу щыта, абыхэм ящыщщ мыри. Урыс литературэр фэ къыфхуейкъым, жиӏт. Фэ къыфхуейр фэ къывдалъхуа анэдэлъхубзэращ, адыгэбзэращ, фэ фыкъызхалъхуа лъэпкъращ, жиӏт. Ар икъукӏэ пас псалъэ пэжщ. Си гугъэщ дэ ар Шыхулъагъуэм хэтахэм а гъуэгум зыри темыкӏыну. Абы къикӏкъым урысыбзэкӏэ утхэмэ уепцӏыжакӏуэу. Хьэуэ, урысыбзэ нэхъ къызэхъулӏи щыӏэщ, иретхэ, щыфӏэфӏкӏэ, ауэ Сэ си щхьэкӏэ си анэдэлъхубзэр си дежкӏэ нэхъ лъапӏэщ, нэхъыфӏщ, куэдкӏэ нэхъ мыхьэнэ иӏэщ. Си лъэпкъым къыхэкӏауэ зы си тхыгъэм еджэмэ нэхъ къэсщтэнущ, урысыбзэкӏэ урыс. щӏэджыкӏакӏуэхэм ящыщу пщӏым къызжаӏэ нэхърэ. А форум уздэщыӏам утыку укъихьэу адыгэбзэкӏэ ущыпсэлъэну ӏэмал уиӏа? Адыгэбзэкӏэ усэ укъеджа? Укъеджауэ щытмэ, ар дауэ зэрызэхахар, дауэ къазэрыщыхъуар?
Адыгэбзи щыдгъэӏун пшыхьи диӏащ. Зэдзэкӏакӏуэхэм я форумми сыхэтащ сэ. Арати, абы пшыхь хэха диӏащ лъэпкъыбзэкӏэ тхэхэм. Мытхэхэми тхэхэми усэ зырыз я анэдэлъхубзэкӏэ жаӏэн хуейуэ. Арати, абдей усэ дыкъыщеджащ, лъэпкъыбзэ къэс и ӏукӏэр, абы и дахагъэр, абы щӏэлъ мелодикэр. Ар зыхэтхыну апхуэдэ ӏэмал диӏащ. Абы и лъэныкъуэкӏэ гъэщӏэгъуэн хъуауэ къысщохъу форумыр. Щхьэж езым нэхъыфӏу илъагъу усэ къеджэн хуейуэрати, сэ Мыкъуэжь Анатолэ Сыхуейщ сэ куэдрэ сыпсэуну, щӏым тетщи фӏыуэ слъагъу цӏыху куэд, сылӏэн хуей хъуми сымышынэ, щӏым щӏэлъщи фӏыуэ слъагъу цӏыху куэд жиӏэу. Мис а усэм сыкъеджащ, дауи ар куэдкӏэ нэхъинщ. Сэ си яужь Хьэкӏуащэ Мадинэ Щоджэнцӏыкӏу Алий и Нанэ усэм къеджащ. Шэч хэмылъу бзэр яфӏэгъэщӏэгъуэну, яфӏэдахэу. а зи гугъу сщӏа мелодикэр, ар я гум зэрыфӏэфӏыр къапщӏэу апхуэдэу едэӏуащ. Ди псалъэмакъым и кӏэухыу Залинэ ди гуапэт, а форумым укъызэджа усэм нобэ укъытхуеджамэ.
Сфӏэфӏ дыдэу вжесӏэнщ, Мыкъуэжь Анатолэ. Аращ и хабзэр дунеижьым. Къытохьэ зыр, адрейр токӏыж. Къытщхьэщытыжкъым ди нэхъыжьхэр. Нэхъыщӏэ куэди тхэмытыж. Гуауэ архъуанэм дыщрихьэм, ныбжьэгъухэр псынщӏэу къытлъоӏэс, я гуфэбагъкӏэ псэм къыдыхьэу, я псалъэр тхуэхъуу хущхъуэ нэс. Щызэхуэкӏыжри пшэр ди уэгум, ди лӏахэм, ар щихьэлыр псэм, я гушыӏэкӏи я псэлъафи, дигу къэдгъэкӏыжурэ допсэу. Сыхуейщ сэ куэдрэ сыпсэуну. Щӏым тетщи, фӏыуэ слъагъу цӏыху куэд, сылӏэн хуей хъуми, сымышынэ. Щӏым щӏэлъщи, фӏыуэ слъагъу цӏыху куэд.
Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкӏэ и къэрал институтым студент куэд щӏэсщ лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкӏэ зэфӏэкӏ яӏэу. Ди щэнхабзэр ипэкӏэ зыгъэкӏуэтэну дызыщыгугъхэм ящыщщ ар мы гъэм къэзыух Дыщэкӏ Фатимэ.
Фатимэ, уэрэджыӏакӏуэ къэсыхункӏэ, цӏыху къэсыхункӏэ ӏуэху гуэрым щыпэрыхьэм дей а ӏуэхум щӏэдзапӏэ гуэр иӏа? Уэ уэрэджыӏэным теухуауэ сыт уи щӏэдзапӏэ хъуар? Дауэрэ уэрэджыӏэным ухыхьа хъуа? Нтӏэ, сыхыхьащ сымыщӏэхуу. Пэжу жысӏэнущи,

Арати, къызэдэӏуащ, сытащ. Хъунщ, къакӏуэ, деплъынщ, жери хуэмурэ кӏуэурэ кӏуэурэ ауэдурэ сыщӏэхуа. Хуэмурэ хуэмурэ сыхэту сытурэ сигу ирихьащ, и сыщӏегъуэжакъым абы щхьэ, абы теухуауэ. Колледжыр къэзухащ, джы институтым сыщӏэсщ, етхуанэ курсым сыщоджэ, сигу ирохь.
Илъэситху хъуауэ ущӏэсу щытмэ мы еджапӏэм, Фатимэ, а илъэситхум кӏуэцӏым къриубыдэу сыт мыбы гъэщӏэгъуэну щызэхэпхар, сыт зыхэплъхьар, зыбужьыным теухуауэ мы еджапӏэм сыт къуитар?
Институтри сигу ирихьащ, зэрырагъаджэ, сытхэм щхьа, абы теухуауэ сигу ирихьащ, сыткӏи. Иджысту Гасташевэ деж сыщоджэ. Щӏыпӏэ сыкӏуэфынут сэ, ауэ сегупсысри, Си унэм сыщыӏэжщ, сегупсыс сытыри къыхэсхащ мыбдей сыщеджэну. Зэжаӏэмкӏи, еджапӏэфӏщ. Арати, сегупсыс сытыри мыбы сыкъыщӏэтӏысхьащ, сигу ирохь, къызоух, сыхуейкъым къэзухыну. ӏэджэми дыкъыдашащ, ӏэджи длъэгъуащ. Сочи олимпиадэми дыщыӏащ. Сыткӏи сигу ирихьащ сэ мы институтыр. Сыткӏи сыхущӏегъуэжкъымэ, сызэрыщӏэсам щхьа, сызэрыщеджэм щхьа.
Зэрысщӏэмкӏэ, Фатимэ, зэпеуэ гуэрхэм Италием ущыӏа, Бытырбыху ущыӏа, абыхэм щыплъэгъуахэм теухуауэ сыт жыпӏэжыфынур? Дауэрэ зыкъыщывгъэлъэгъуат. Италием сыкӏуауэ щытащ сэ, Даурова дишэри, и студентхэм ихъусу сыкӏуащ сэри, конкурс йокӏуэкӏ жери. Арати, дыщыӏащ, сытри тлъэгъуащ, дашащ, кърашэкӏащ, ауэдэ жыпӏэ хъуну. Арати, конкурсми сыхэтащ, конкурсри сигу ирихьащ.

Абы международный конкурс имени Елены Образцовой конкурс. Аращи, ари схэтащ абы, абы тӏэкӏу нэхъ гугъут. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, абы цӏыху ӏэджи къикӏа адрей къэралхэми, ди къэралми. Сэри ӏэджи къыхэсхащ а конкурсым. Схэтащ, ауэ зыри къэсхьаӏым, ауэ къызгурыӏуащ, дэнкӏэ сыкӏуэтэн хуейми, сыт.
Дауэ зыпужьын хуейми ара? Нтӏэ, дауэ зызужьын хуейми, ӏэджи къэзыдэгъуащ, сигу ирихьащ. Нэхъыбэдэу балл къэпхьыным нэхърэ иджыри баллитӏкӏэ нэхъыбэу хьэ къуатын хуей хъуат?

Ауэ абы иужькӏэ Милаными дыщыӏащ, Венециеми, Ватиканми, псори зэтлъэгъунутми абыи дыщыӏащ, концерт гуэхьэри ттащ. Музыкальная школа, Италием дэт школэхэм щытта концерт гуэрхэр. Уэ езым уфӏэфӏ нэхъ уфӏэфӏ уэрэдхэр, ар классическэ уэрэдхэра, уздэщыӏа къэралыр, Италиер, ауэдэ уэрэд жыӏакӏуэ нэхъыфӏу, нэхъыфӏу къыздалъхура? А Италием узэрыщыӏам ауэдэ уэрэдхэм теухуауэ уэрэд жыпӏэну абы нэхъ лейуэ укъигъэгузэватэкъэ? Нтӏэ, джыри сегъэгузавэ. Джыри сегъэгузавэ. А къэралым культурэщ ар. Псори къызыхэкӏари ара, а музыкэ классическэри ара къызыхэкӏар. Хъуну пӏэрэ жыбоӏэ, пхужыӏэну пӏэрэ абы уэду? Ахьэ езыхьэ музыкальнэщ. Аращи, я уэрэд жыӏакӏуэхэми абыхэми ар яхэлъу щытщ, къыдохъуэ ахэр езы, Лучано Паваротти. Я лъым хэлъу щытщ ар, дахэу жаӏэу, мелодичнэу. Аращи, сызэлэжьыну ӏэджи къызгурыӏуащ абы сызэрыщыӏэрэ. Зэрысщӏэмкӏэ, фи институтым народнэ уэрэди щыжаӏэ, абы къыщынэмыщӏауэ джаз жыхуаӏэм уэди щрагъаджэ, уэ хьэ классикэр къыхэпхат? Пэжу бжесӏэнщи, занщӏэу къызгурыӏуаӏым а классикэм сыхуейуэ. Классикэм япэщӏыкӏэ сэ эстрадэрат нэхъ сызэхъуапсэри, сигу ирихьри, иджыри сигу ирохь. Ауэ кӏуатурэ сыздеджэм сэ Къызгурыӏуащ классикэ нэхъ зэригъунэгъур. Сэ классикэмкӏэ си гум илъыр нэзгъэсыфу къысщохъу. Эстрадэм ауэдэ хэтӏымэ. Народнэри щытщ ар ауэду, ауэ сэ си гъунэгъукъым народнэр.
Студент факультет къызэрыгуэкӏхэм жытӏын щӏэсхэм къыщаухкӏэ я еджапӏэр диплом лэжьыгъэ ятхэр. Уэ мы гъэм къыбоухри, уздеджэ еджапӏэр дэуэду къызэрыбухынур сыт, абы щхьэкӏэ пщӏэнур уэрэд жыпӏын хуейуэ ара, хьэмэ фэри дипломнэ фтхырэ? Дэри диӏэщ, дипломни ттхынущ, ауэ дэ ди специальностымкӏэ дэ уэрэд жытӏыну ди къалэнуращи, произведениеу и жытӏын хуейщ. Псори лъэхъэнэ зэмылӏэужьыгъуэщ.
Уэрэдхэм Фатимэ урысыбзэкӏэ жаӏэ яхэтщ, итальянскэкӏэ жаӏэ яхэтщ, абы къыщынэмыщӏауэ адыгэбзи. Ауэдиз бзэр зэуэ зэдэпхьыну гугъукъэ, зы бзэм укъытекӏыу етӏуанэ бзэм утехьэну?
Къохьэлъэкӏ. Сыт хуэдэ композиторым и зэман щыпсэуам и зэрилъагъум хуэдэу итхащ ар. Бгъэлъэгъуэн хуей, ар жып пхужыӏэн хуей, бзэраӏымэ гугъур, зэхэпщӏыкӏын хуей, нтӏэ, къыбгурыӏуэн хуей. Ауэ бзэ сытхэри гугъущ. Мис французскэ бзэкӏэ жызоӏэ, ар нэхъ къызогугъуэкӏ. Итальянскэр уэду гугъуӏымэ, итальянскэр нэхъ тыншщ. Псалъэм папщӏэ, Италием щыжаӏэ уэрэдхэмрэ абы я бзэкӏэ ди адыгэ уэрэдыжьхэмрэ классическэ уэрэдхэмрэ зэплъыту щытмэ, зыгуэркӏэ зыщхьэщыкӏрэ? А псалъэм папщӏэ, адыгэ уэрэдхэр зыгуэркӏэ нэхъ гугъу е Италием щыжаӏэхэр зыгуэркӏэ нэхъ гугъу щыт? Нэхъ гугъущ. Сытыр нэхъ гугъу? Сыт щхьэ жыпӏэмэ, псалъэм папщӏэ, Верди и произведением абы нэхъ гугъуу итхащ ди дыдейхэм нэхъ. Дыдейхэм нэхъ гум зэрыжиӏэм хуэдэу зэратхыр, абы нэхъ гугъущ абы зэратхауэ щытар. Академическэу зыгуэру ятхауэ? Нтӏэ, академическэу нэхъ ятхащ. Мы сытхэр вести пщӏыну гугъущ. Жыпӏыфу зебгъэсэну гугъущ. Сыт хуэдэ уэрэд жыӏакӏуэхэм е сыт хуэдэ композиторхэм я уэрэдхэр нэхъ уфӏэфӏу, нэхъ удихьэхыу щыт Фатимэ? Нэхъыбэу уэрэд жыӏакӏуэкъым сэ сфӏэфӏыр. Сэ седэӏуэну сфӏэфӏщ ӏэджэми зэрыжаӏэр, ауэ нэхъыбэу композитор гуэр къыхызохри абы итхахэр нэхъ седаӏуэу сщытщ. Композитор зытхахэм Пуччини сфӏэфӏщ, Верди сфӏэфӏщ, Рахманинов сфӏэфӏщ ди урысхэм ящыщу. Мы гъэм еджапӏэр къыбоух, Фатимэ. Адэкӏэ зыщӏыпӏэ ущылэжьэну е узэреджэм пыпщэжыну тепыхуауэ щыт? Хьэуэ, седжэну хъункъым. Ди театрым согупсыс.
Музыкальный театрым.
Нтӏэ, ди музыкальный театрым сыкӏуэну. Деплъынщ конкурс гуэрхэм сыхэтыну сыхуей, нэхъ международнэу ди къэралым къыщекӏуэкӏ конкурсхэм. Къыщыбухкӏэ жыпӏэну уэрэдхэм я зыгуэрым и зы едзыгъуэ цӏыкӏу къыджепӏатэмэ ди гуапэт Фатимэ.